elekere bụ ihe ndị ọcha wetara anyị iji na-agụ oge ma na-amata ihe ụbọchị kwụ na ya ya bụ elekere clock ịgụ elekere bụzi mmadụ inwe ike ịgụ elekere bụ mmadụ inwe ike kọpụta ihe ụbọchị kwụ na ya n'ụtụtụ n'ehihie na mgbede na n'abalị hmm? nwere ike kwuo ihe na-akụ a sị a sị gị ihe na-akụ ikwu ihe na-akụ hmm. n'ụtụtụ ikwu ihe na-akụ n'ehihie ikwu ihe na-akụ n'abalị ikwu ihe na-akụ na mgbede hmm? mgbe ọbụla ya bụ gịnị ịgụ elekere ihe ndị a ihe ndị a na-esote ka ndị Igbo ji agụ oge mgbe gboo mgbe gboo bụ olden days hmm? olden days bụ mgbe gboo maka na ndị gboo enwero clock ha ji ama ihe na-akụ a na-ejizi akwa oke ọkpa amata ihe ụbọchị kwụ ha na-eji akwa ha na-eji akwa oke ọkpa amata ihe na-akụ ha na-eji akwa ụmụ nnụnụ nnụnụ bird bụ nnụnụ bird BIRD bụ nnụnụ ha na-eji onyinyo mmadụ the shadow amata oge mgbe gboo ha na-eji anyanwụ sun amata oge mgbe gboo ha na-eji ihu eluigwe the cloud amata oge mgbe gboo hmm? a bịazịa n'ịgụ oge nke ụbọchị ụbọchị bụ day eh? day ihe mebere ihe mebere ụbọchị bụ otu isi ụtụtụ ụtụtụ etiti ụbọchị ehihie mgbede na abalị mebere ụbọchị o wee na-agwa anyị na a na-agụ oge nke ụbọchị na awa na awa awa bụ hour Mm. awa iri na abụọ bụ ọkara ụbọchị means 12 mm, hours bụ half a day eh? 24 hours is how many days one day ya bụ awa iri abụọ na anọ awa iri abụọ na anọ bụ otu ụbọchị Eh? awa one

awa iri abụọ na anọ bụ otu ụbọchị abalị anọ mebere izu Igbo abalị anọ ahụ bụ eke orie afọ na nkwọ izu Igbo asaa seven native weeks bụ otu ọnwa bekee izu Igbo asaa bụ otu ọnwa bekee izu ụka iri ise na abụọ 52 weeks Goes what? Otu afọ. One year.
Hmm? Ya bụ izu ụka iri ise na abụọ bụ otu afọ. Ọnwa iri na abụọ bụkwazi otu afọ. Eh? Mkpụrụ ụbọchị narị atọ iri isii na ise bụ otu afọ n'afọ nkịtị ordinary year mkpụrụ ụbọchị narị atọ na iri isii na isii bụ otu afọ na leap year ị ma nke bụ leap year ihe ndị a bụ ihe ndị Igbo ji agụ gịnị oge buru n'obi abalị anọ bụ izu Igbo awa iri abụọ na anọ bụ otu ụbọchị ị na- ị na-agụ elekere mm? elekere elekere bụ clock ị kwesịrị ịma na am bụ morning pm afternoon evening and night
Teacher, you no put and and ọ meghị na anything Mm? aka ntabi anya maọbụ aka tịnkọm tịnkọm ka a na-akpọ second hand hmm? na-akpọ gịnị second hand aka nkeji ka a na-akpọ minute hand aka awa ka a na-akpọ hour hand ọ bụrụ na ị nụ fọdụrụ bụ gịnị to ọ bụrụ na ị nụ gafee after hmm? gafee bụ gịnị after nkọntịnkọm iri isii 60 seconds equals to one one minute ya bụ otu nkeji

aka nkeji iri isii 60 minutes equals to what one hour ọ gwụrụ hmm. awa iri abụọ na anọ bụ otu ụbọchị elekere dị mpaghara abụọ elekere dị mpaghara abụọ e nwee mpaghara aka ekpe nwee mpaghara aka nri mpaghara aka nri bido na ebe a ruo n'ebe a ị na-afụ ya ee mpaghara aka ekpe bido n'ebe a ruo na ebe a nke a na-ekwu fọdụrụ nke a na-ekwu gafee This, the, when the long hand is in two of these, 15
am na-ekwu na o jirila nkeji iri na ise gafee elekere anọ nke ụtụtụ onye dịghị na-aghọta ya um, Mhm.

ọ fọrọ nkeji iri na ise ka ọ kụọ elekere asaa nke nke abalị ya bụ 15 minutes to 7 pm hmm? 12 midday na-ekwu na ọ kụọla elekere iri na abụọ nke etiti ụbọchị etiti bụ mid bụ gịnị etiti midday midweek mid bụ Wednesday bụ midweek midday bụ 12 maka na gịnị 24 hours kwụsị n'etiti bụ 12 12 ọ bụrụ ọ bụ ọ bụ 12 pm ọ bụ 12 am n'ọnụ nke nderi abalị midnight nderi abalị ọ nke a bụ midday ya bụ ọ kụọla elekere iri na abụọ nke etiti ụbọchị Hmm? 2:30am na-ekwu na o jirila ọkara ọkara bụ half hour bụ ọkara half hour 30 minutes make up half hour hmm? o jirila ọkara gafee elekere abụọ nke ụtụtụ